Ife a Lahiri K TV takupatsirani vidiyoyi. Chonde musayisiyire panjira, iwonereni mpaka kumapeto ndi kuipanga share komanso subscribe kwa omwe simunapange subscribe pano pa Lahiri K TV. Pansi pa ulamuliro wa boma la Achakwera, Amalawi ambiri akulira chifukwa cha malonjezo abodza omwe President Lazarus Chakwera ankapereka kwa Amalawiwa nthawi ya kampeni. a chakwera ananena kuti iwo ngati sadzasintha zinthu akangolowa m'boma zaka ziwiri adzatula pansi udindo wa president And within the first two years of being president, I will change everything in the way that we run things. If I don't change everything in two years, I will resign. So if you want to build a new Malawi,

ya admarc m'madera ambiri tikufuna kuti pakhale admarc yatsopano kulikonseko kuja kwa atiye malemya kwa kuntumanje kuno kwa mlumbe kuti tichulukitse maadimakiwa kuchoka pa 62 kufika pa 80 Zimenezo zitanthauza kuti Amalawi atumikilidwa mokwanira chifukwa admarc imene tiyikhazikitse ife isiyana ndi izi zilipozi za masanjezi.

below 5,000 price. I just said so. amene amayitanitsa fetereza ku malawi kuno timamdziwa timadziwanso landed cost ya fetereza obwera kuno zimene timachita kunoku n'kuononga anthu akuno kumidzi mukamva ife tikunena kuti fetereza titsitsa mtengo 4000 n'kanthu tikunena zoonadi zimenezo zichitika nthawi ya ulamuliro wa apm kula kampani yopanga fetereza komanso tidzakhazikitsa ma fertilizer manufacturing companies mafactory konkuno ndiye zidzatsikira-tsikira zimenezi Kumbali za maphunziro, a Chakwera ananamizanso ana a sukulu a ku Chanco kuti adzamanga nyumba yapamwamba yosanjikana zipinda zokwana 10. Ku Chanco, yembekezani ndikubweretsa 10 story hostel kumeneko. Sitifunanso kuti anthu asowe kokhala ayi. Koma padakali pano, zitukuko zolozeka ndi zomwe zija anasiya a profesa arthur peter mutharika komanso ku mzuzu university nakonso anawanamiza ophunzira kuti adzawamangira kampasi yatsopano tikukambatu za kampasi yatsopano ya mzuzu university tikhalenso titamanga mombera university tikamatha teremu yathuyi koma ikamatha noni term imeneyi ndi yakuti yunivesiti yatsopano kuno yamangidwa achakwera ndi bodza lawo ananamiza achinyamata kuti adzawalemba ntchito ndipo achinyamata omwe adzalembedwe ntchito adzakwana 1 million yomwe amayitchula kuti 1 million jobs Hi 5 yokomera inu achinyamata pomamaliza chaka cha mawachi tifuna titayambitsa ntchito zoposa 1 miliyoni koma achinyamata pano nchi- omwe sanakwaniritse olo mfundo imodzi. Tikufuna kuti zipatala zimene zilipo panopa mwachitsanzo chipatala cha Domasi chikhale district hospital. Tifuna ma health centers atsopano 5 kuti chiwerengero chichoke pa 20 chifike pa 25. A Chakwera ananamizanso anthu za chipatala chachikulu chatsopano ku Mzuzu. Tifuna kuti kunoku tikhale ndi fully built referral hospital ndi masukulu ena atsopano kumpoto kuno zikhalepo zimenezi zokhazikika bwino osati za mahafu mahafu ayi ku mzuzu komwe ananamiza anthu kuti adzawamangira stadium yatsopano timange youth center kumeneko msonkhano wina tisadzachitire pano panja tikachitire pa stadium yatsopano kodi pano achakwera anamanga stadium yatsopano ku mzuzu nkhani ina ku mzuzu ndi ya orton chirwa international airport tikangolowa tiyambiretu kumanga Orton Chirwa International Airport. a Chakwera ananamiza anthu ogwira ntchito m'boma kuti azidzalandira malipiro awo nthawi yabwino akalandira pa 31 koti kayamba chani pa 20 ife ndiye tidzangokhazikitsa kuti aliyense alipidwe pa 27 koma padakali pano Amalawi

Lero week yosatha azidziwa mavuto a Chakwera. Tsono kuli bwanji kwa munthu oti anapachika kale galu mafika panopa. Mavuto a Chakwera asemba chora. Iwo leo Chakwera ndithu tinokhala nawo ndipo tinolandira. Koma zavuta. Tidaonetsetsa kuti bodza anthuwa mwina asintha. Mwina asintha. Koma bodza yafika apa mpaka kupha. Yababatu ndiye mpakupha. Iwo anthu oluripha chafuka nkhani afereleza. munthu moyo ndi chakudya Chakudya. kodi munthu akakhala wopanda chakudya munthu uphuka moyo Mm-mm. pamenepa ndi pomwe a-

nzakuti zikomo bwana zikomo bwana zikomo bwana there is no reason for chwani ndalama za anthu And so go go go until we go to the voting polling station there asakunamizani kukupasani ka 50 kwacha and so forth here koma akupatsani 50 kwachayo tengani eh? ndani angakane nanga palibe ngakhale atandipatsa 50 nditenganso koma sindavotera ayi sindavotera nde tengani tengani kamati Fif- 50,000 ka 1,000 tengani ndithu eh tengani kabatu ndi ndalama zanu si zawotu za- si zanthu ndi misonkho imeneyo eh so palibe ife kuti mzakuti zikomo bwana zikomo bwana zikomo bwana pamene mwaonera video iyi mpaka kumapeto chomwe ndingakupempheni ipangeni share like alendo nonse omwe simunapange subscribe chonde chitani subscribe kuti mavidiyo athu azikupezani mosavuta pano pa Lahiri KTV timabweretsa nkhani zofuna kumasula ndi kuphunzitsa Amalawi kuti muzindikire